Incidente istradale, custu manzanu, in Orane, unu pensionau de otant'annos, Salvatore Nieddu, est mortu a pustis de l'aer investiu una machina guidada dae un'omine de sa bidda. Sa dirgrassia est capitada a ora de sas deche de manzanu in carrera Garibaldi a pacu tretu dae sas postas. Dae sos primos acertamentos paret chi su pensionau esseret rucrande su caminu cand'est arribada sa machina chi l'at investiu. Nieddu est rutu a terra e at iscutu sa conca. S'autista s'est firmau e l'at sucurtu deretu, est arribbau su chent'e decheotto e sos sanitarios ant chircau de lu torrare in sensos ma non b'at appiu nudda ite faghere. A su locu de s'incidente sun suprios sos carabineris de sa cumpagnia de Ottana e de s'Istazione de sa Bidda chi ant fattu sos rilievos de leze pro cumprendere comente est capitau s'incidente e pro aberguare sas responsabilidades. Oje in s'udièntzia de su dibatimentu pro sos omicìdios de Gianluca Monni de Orune mortu s'oto de maju e de Stefano Masala de Nule chi non s'acatat dae su sete de maju, in sa Corte de Assisi de su Tribunale de Nùgoro ant testimoniau sos familiares de Stefano Masala, su babbu, su frade Giuseppe, sas sorres Valentina e Alessandra. De sos delitos est imputau Alberto Cubeddu, bintun'annos de Otieri, chi oje puru in àula non bi fit. Mentres est istau cundennau a bint'annos de galera Paolo Enrico Pinna, dechenov'annos de Nule, chi tando fit minorenne. A pustis de àere intesu unu zòvanu de Orune, amicu de Gianluca Monni, ana mutiu a depònnere a Valentina Masala. Su PM Andrea Vacca l'at pediu de contare sas ùrtimas oras de Stefano, prima chi esseret mancau. Valentina at contau chi a pustis de àere traballau in su salumifìtziu de famìllia, Stefano est torrau a domo, Dae pustis est essiu pro andare a tzilleri. Sos cumpanzos l'ana contau chi Stefano at retziviu una telefonada de Paolo Enrico Pinna chi l'at nau de colare a domo sua pro li dare su numeru de una pitzinna chi li piachiat. S'incras, Stefano depiat acumpanzare su connau a Casteddu pro cunsignare unu carrigu ma non s'est presentau e dae tando est chi an cuminzau a lu chircare. Valentina Masala at contau de sa mutia de una femina de Nule chi su sero de su sete de maju at bidu sa Opel fora 'e sa bidda. Dae sa màchina est falau unu pitzinnu chi ch'at bocau un'imbòlicu dae palas de unu mureddu a pustis sa màchina si ch'est andada. Pro ischire sos movimentos de Stefano ant cumpudau s'atividade sua in sa rete internet. Sa sorre at faveddau peri de sa briga, sa die de Cortes Apertas, cando a Pinna l'at caddau una grefa de orunesos a pustis de aer minetau a Monni chin sa pistola. Colau mesudie, oje in s'istatale chi dae Orune andat a Bitti una grefa de bandios, fortzis battor o chimbe, armaos e carotaos an firmau unu furgone chi fit trasportande balores e tabaccos. An custrintu s'autista a si che falare, si ch'an picau su carrigu de sigaretas e balores bullaos e si che sun fughios sena lassare tratas. In pessu dau s'allarme a su locu de s'irrobatoriu sunu suprios sos carabineris de sa cumpania de Bitti e de s'istazzione de Orune chi an aviau sas chircas e ammaniau postos de controllu. Pro como de sos bandios non s'ischit nudda sunu aberguande su valore de sa cosa furada. Su mercadu de sos appaltos pùblicos in Sardigna est semper a filu pende, una borta acreschet s'ispesa, s'àtera minimat su tantu de sos bandos chi podent fàghere sas impresas sardas. Rispetu a su duamiza e sechi sos cuntratos sun minimados de su nobe pro chentu e duncas est minimada s'ispesa puru de su bintichimbe pro chentu. Est su chi essit a campu de una chirca chi pertocat s'andamentu de su mercadu de sos appaltos pùblicos, fata dae CNA Impresa Sardigna chi at cussideradu sos datos de sos primos nobe meses de su duamiza e dechesete. Sas garas bandias sunt istadas chimbichentonobantatres, pro un'ispesa de battoschentobarantaduos milliones, sas garas sunt minimadas de su bintunu pro chentu, s'ispesa est crèschia de su trintunu e mesu pro chentu rispetu a sos primos nobe meses de su duamiza e seghi. Sichint a minimare però sos appaltos prus minores, In su duamiza e dechesete sos bandos sun minimados de su dechenove pro chentu e su dinare de su nove pro chentu. Sas nobas bonas arribban dae sos comunes, chi an registradu una minimada de su trintachimbe pro chentu de sas garas, ma si sun istabilizados sos livellos de ispesa, mentres si mantenen sos commitentes pùblicos prus mannos chin apaltos de chentu trintachimbe milliones. Su mercadu est galu dèbile e dat galu pacas oportunidades pro pacas aziendas, nana Siat su segretàriu regionale de sa CNA Sardigna, Francesco Porcu, siat su presidente de CNA Costruzioni, Antonello Mascia. Amus unu sistema firmu, chi no est in gradu de ispèndere e sos bandos sun semper minimande cunforma a su sistema produtivu locale. Bastat de pensare a su contributu dadu dae su Pianu Regionale Infrastruturas, de su cale resessimus a ispènder cada annu mancu su tres de unu de chentu chimbanta milliones de euros a disponimentu. Su recùperu de s'ispesa est totu in capu a sos comitentes prus mannos, nana Porcu e Mascia. S'Anas at promòviu tres de sas bator garas pro unu valore de prus de bìndighi milliones publicadas in nove meses e Abbanoa at promòviu doighi interventos, dae duos virgola ses a bìndighi virgola unu milliones, pro traballos e servìtzios chi pertocan sa gestione ativa e su mezoru de sas infrastruturas de su Servìtziu Ìdricu Integradu. Custu fine chida, in Biddamanna, an a presentare su progetu polìticu La nostra Sardegna, postu in campu dae Psd'Az e La Base, a su cale an a partetzipare rapresentantes de sa polìtica sarda e natzionale, espertos de matèrias diferentes e òspites internatzionales, in rapresentàntzia de sas printzipales formatziones identitàrias europeas. De custa faina nd'an faveddadu custu manzanu in Casteddu su segretàriu natzionale de su Psdaz, Christian Solinas, chin su cussizeri regionale de La Base, Gaetano Ledda, e su presidente de su partiu, Efisio Arbau. Chin s'initziativa nostra cherimus dare una prima risposta a sa dimanda de unu progetu polìticu credìbile, Fundau supra temas cuncretos e non supra manovras parlamentares, at nau Solinas. Su progetu nostru est unu pianu de atzione e nos amus a impinnare pro nàrrere a sos sardos comente si faghet a ch'essire dae una crisi chi paret chi non cheriat acabare e lu cherimus fàghere chin sos amicos de la base chin sos cales amus cumpartiu balores e esperièntzias polìticas. Efisio Arbau, presidente de la base, at ispricau pro ite an isseperau s'Ozastra. Ca pessamus chi siat unu locu de s'economia sostenìbile. fundada supra de su setore agroalimentare e rurale. In su pianu polìticu, at concruiu Arbau, non nos cherimus intender presoneris de tropejas ideològicas, ma cherimus fàghere a sos sardos una proposta forte chin programmas sèrios.